ha kọwaa etu o si wee dị na um, ife a mee tata bụ ife pụrụ iche n'Ụmụnri niile na n'ala Igbo niile unu gee ntị mgbe igwe eze na-achị Enugwu Ukwu rigolutere n'ọkwa eze ya o wee bido nebe anya chọba ntọala dị n'Enugwu Ukwu mara ife ndị na-achọ ịna ana ka o welitechaa fa mara ife ndị a gbakụtara azụ bụ ife bara uru n'Enugwu Ukwu ka e welitesie fa obu Ọkpalanakana ụfọdụ n'ime anyị tupu igwe a abata adị anụ maka ya adị anụ maka ya mana ọ nya kụrụ kpom awọ ji wee mafụ ọ nya kwuru na a ga-eme ife ịrịba ama ebe a ka a malụ wee dozie ini nwa ọgaranya ka ọ dị nwa ogbenye ka ọ nya rị na ka aka kara aka wee jide mma ka ọ dị ka e sofere ya oke maka na ọ na-aga enyi n'aka ọ dị mbe ka a gbara na mmiri ee ọ wee sị na ọ bụrụ sọ obu ka anyị ya edozi ebe a maka obu dụ ebe ọ dụbu dụbu ebe a obu dụ gboo bịa bụrụ obu dụ ulu bịa bụrụ obu na-amụ dike o wee sị na ọ bụrụ sọ obu awa ka anyị ya ewenata maka na e nwee onye na-aza aba si na-ewenata obu na ọ bụrụ sọ obu ka anyị ewenata na anyị ewenata akụlụngwa dị iche iche akụlụngwa dị iche iche e ji wee malụ Ụmụnri wee malụ ndị Igbo wee malụ Enugwu Ukwu ọ nya ka ọ kpọrọ anyị bụ ụmụ Enugwu Ukwu sị anyị na ife ọ chọrọ ka e mee ife ọbụla o kwu na-adị mma maka na ọ na-ekwu ife dị mma mgbe ọbụla a na-eji Solomon amara anyị atụ na Baịbụl mana anyị nwee Solomon na be anyị ekene m unu anyị wee tụba ego nke a bụrụ nke izizi Enugwu Ukwu wee tụba ego maka na a fụ onye a ya ga-enye o were lụọ ife e ziri ya e nwee ọzọ e nye ya muziọm a lụrụ ebe a tata ọ dị iche na ife ndị ọzọ ọ dị iche na muziọm ndị ọzọ ife o ji dị iche bụ na muziọm ndị ọzọ dịbu n'Enugwu Ukwu ma ndị dị na mba ọzọ gbara anyị okirikiri anyị danọọ mmadụ nwe nke ya wee lụọ ya n'ime ụlọ be ya ma ọ bụ na mmadụ wetụrụ ego lụọ ya sọsọ ya nye obodo ya jee na họọlụ obodo ba jee wụnye ya mana nke a dị iche nke a bụ na o si n'ala wee fu nke a bụ o si n'ala aka onye Enugwu Ukwu ọbụla dị na ya onye weterọ ego ọ tụọ alo onye ọ tụrọ alo ọ bịa ebe a nụnwa soro kpota aja ya ka o ji wee bụrụ ife dị iche n'obu Enugwu Ukwu ka ọ dị ee eziokwu na ife niile aka ezucharọ oke n'ime ya mana muziọm adị arụcha ya arụcha ife anyị bịa imeghe tata bụ the museum itself ife dịzi n'ime a na-akpọ artifact ya akụrụngwa e ji wee mara omenala wee mara ndị Igbo ọ dịcha n'ime ebe ahụ mana o ka ezurọ a sịrị ozu ejuli ini sị ekpochina ife dị na muziọm ee awaị na-atọ ụtọ a na-eme gịnị a na-abachanyewe ji so ekenere m igwe Ụmụnri wee kenee onye bụ the building committee project eh, manager the project manager the project eh, chairman bụ eh, ọchịkọtala Enugwu Ukwu na Ụmụnri bụ Sir IG Abana ọ na-aga ya nwa bụ the field marshal igwe ziri ya n'ozi ozugbo o mobilize anyị ejewe ọgụ

n'iru so anyị kenela igwe Ụmụnri anyị kenele chineke nke nke chọcha ebe ọ ya-ekenye anyị sị nọ n'Enugwu Ukwu sị nọ n'Ụmụnri sị nọ n'ala Igbo anyị ga-esi etu a wee buru ekene na-ekene ndị niile bịanụ na-ekene igwe aba na-ekene igwe Abagana ee ka chineke gozie gọvanọ Anambra steeti gozie ndị be anyị niile nke a ka bụ mbido anyị sị na alụcha nke a anyị abanye na Nkwọ na ultramodern market ife igwe wepụtara anyị alụ alụ erike ee maka na arụfụ dam ha wee rụbadara ada ekene m unu